yesu monga khomo akuitanira kunena kuti tilowe mwa iyeyo takhala tikuphunzira za kachisi wa yehova koma mu tsiku la lero tikufuna tigawane za kachisi wa yehovayi kufananiza ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku monga khristu akuyenera kuyendera lemba limene atitsogolere ni miyambo chapter 4 verse 18 imene imafotokoza kunena kuti koma mayendedwe a olungama akunga kuwunika kwa m'bandakucha kunkabe kuwala kufikira usana woti mbee mmene tsiku limakhalira kwamacha m'bandakucha kumacha ndithu ndi mdima pang'ono pang'ono choncho kumawala kumawala mpaka kufika poti mbee ndi chimodzimodzi moyo wa mkhristu ukuyenera kukula kufikira pa yesu khristu ndi kuti iweyo ukamuyang'ana yesu khristu uzioneka ngati yesu khristu ukadziona wekha uziona yesu khristu moyo wathu ukuyenera kufanana ndi yesu khristu pakuti anena kuti iye ndi woyera ifenso tikuyenera kukhala woyera tiyeni tilowe mukachisi wa yehova tinaphunzira kuti kachisi wa yehova amene mose anamulangiza kunena kuti apange pakati pa ana a israeli kuti mulungu akhale pakati pawo exodo 25 verse 8 akhale pakati pawo mulungu anamuuza anali ndi mpanda wa waiti kunja amene amaonetsera chilungamo cha- cha yesu khristu ndiye munthu wochimwa amati akanyamuka amaona mpanda wa waiti uja nakhu- nakhala nako kukhumbira kuti ine ndikufuna nditakhala ndi moyo wina wake ndipo nthawi zonse ife tikamagwada pansi kupemphera timakhala kuti tikusowa china chake Komatu chisowa chathu chachikulu chizikhala chonena kuti ndikufuna ndifanane naye Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu anayesedwa mu zinthu zonse koma analibe tchimo. Yesu Khristu analawapo umphawi koma sanachimwe sanachimwire Mulungu. Yesu Khristu anaonako maliro pakati pa pakati pa anthu nakhudzika mtima mmene ife timakhudzidwira tikataya okondedwa athu nawadzutsa. Motero Yesu Kristu amene anapereka moyo kwa iwo amene alibe moyo, kaya tikupempherera matenda, kaya ndi mavuto a m'banja, kaya ana sakumva, kaya ana sakumvera, kaya mabizinesi sakuyenda, tikuyenera kumuona Yesu Kristu monga wopereka moyo. Chifukwa iye ndi amene akunena kuti ndi khomo. Ndiye othodwayo, ochimwayo, akuyenera kulowa paguwa, akuyenera kulowa pa khomo la chihema chimenechi, mpanda wakunjawo. Akafika pabwalo, tikuonapo pali zinthu ziwiri zimene zinalipo chinthu choyamba chakupembedza chimene chinalipo chinali guwa la nsembe limene amapherapo nkhosa kalelo limene limayimira yesu khristu ndiye munthu amene akufuna kuyenda naye yesu khristu akuyenera kufika pa guwa nalapa machimo ake navomereza machimo ake Ngati iweyo wamuchimwira mnzako, uyambe wasiya za pemphero zija ukonze kaye milandu yako ndi munthu wina ndi kuti pempho lako lisandi- lisa- lisakanizidwe ndi mulungu kaya ndi pabanja pako kaya ndi omapanga nawo bizinesi omagwira nawo ntchito kaya ndi aneba ukonze milandu yako chifukwa tikanga pempho lako amene uli mundikhululukire ine machimo anga monga inenso ndakhululukira mangawa anga ndiye tikasiya mangawa athu onse paguwa apa ndi step yozichepetsatu iyi so zoti iweyo usiye zonse zimene zikhoza kupangisa kukhala ozikweza ndikumulandira yesu khristu ukafika paguwa pamenepa pasogolopo pali nsambiro ukuyenera kubatizidwa tinawerenga pa aroma chapter 6 kuti ubatizo umatanthauza kufa naye yesu khristu ndi kuuka naye ubatizo ndi womiza m'madzi okha ndi chifukwa chake mateyo chapter 20 verse 22 anachotsapo vesi lonena kuti kodi muzamwera chikho ichi chikho chimene nditazamwere ine komanso muzabatizidwa zimene nditazabatizidwe ine ndipo anayankha kuti tikhoza anachotsapo nkhani ya ubatizoyi pakuzindikira kunena kuti azabweretsa maubatizo osiyanasiyana Munali mu chaka cha 13 cha 1311 pamene anatsimikiza kunena kuti palibe ubatizo oposa unzake aliyense akhoza kubatiza mmene angafunire koma mawu a mulungu akutiuza zonena kuti yesu khristu pakamwa pake anawafunsa yakobo komanso yohane kunena kuti kodi mukhoza kumwa chikho chimene ndizamwere ine nanga kubatizidwa zimene nditazabatizidwe ine so zoti ubatizo wonapita yesu khristu wa m'madzi ndofunikira ndithu ndi pamene paja ndi pamene timafa naye yesu khristu kufatu ku machimo athu thupi likufuna zina mzimu ukukakamizira kupatasa ndikumatsatano zimene zili za mzimuzo chifukwa mawu onse amene ali m'baibulo ndi mzimu anapasidwa kwa ife mavumbulutso a mzimu wiko ndikumakhulupirira mawu aja kumati ine ndikufuna mawu akhale a mulungu mkati mwanga ndifetsa ziwalo zanga zonse ndikumabatizidwa tsiku ndi tsiku ndi yesu khristu umafuna kubwenzera choyipa koma chifukwa cha mawu amene ali mkati mwa iwe amakutsutsa zochita choyipa umene ndi ubatizo umafuna ugonje kuti basi ndathera pompa sindipitirizanso koma chipatso cha mzimu chimene chili mwa iwe chimakuuza kuti pitirira ndi ukapitirirano umakaona pa khomo la katenti ka mkati kamene kamakhala ndi zipinda ziwiri chipinda chopatulika ndi chipinda chopatulikitsitsa Mkati mwa chipinda chopatulikachi timapezamo zopembedzera zitatu. Chopembedzera china timapezapo gome la mkate woonekera limene likuyimira mawu a Mulungu. Tsiku ndi tsiku tikuyenera kuwerenga mawu a Mulungu. Tsiku ndi tsiku mawu ndi amene amatipatsa ife moyo. Si chakudya chokha cha thupi chimene chimatipatsa moyo, koma mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu. Mawu a Mulungu tikuyenera kuwasunga mkati mwathu. Tikapita mbali inayi tikamalizamaliza kuwerenga mawu a Mulungu, kakuwerenga zauzimu, kakumvera maulaliki, kuyenera kukhala ndi nthawi yotumikira, yochitira umboni, witnessing. Chifukwa Yesu Khristu pakuchoka anatisiyira ntchito kuti pitani ku dziko lapansi mukalalikire. Pali njira zambiri zimene tikhoza kulalikira. sikungolalikira kuima pabwalo kokha kapena m'tchalitchi komanso tikhoza kulalikira mukhalidwe lathu mavalidwe athu madyedwe athu maonekedwe athu umenewu ndi ulaliki wakulu kwambiri chifukwa anthu azaona chikondi mwa ife kupyolera mu ntchito zathu zachifundo zimene timapangira kwa anthu osauka aumphawi komanso ndi onse amene akutizungulira tikakhumudwitsidwa timapanga bwanji umene ndi ulaliki wakulu kwambiri umene tikhoza kupereka pakati pathupo apo pali chofukiza pali guwa la chofukiza mapemphero apano pamene timathula tima- timasiyano zothodwesa zathu zonse ambuye ndikufuna banja ambuye ndikufuna mwana ambuye kumundaku sizikuyenda bizinesi siziku- sikuyenda banja silikuyenda umathulapo zako zonse pemphero la munthu olungama limamukondweretsa mulungu ndi chifukwa chake tikuyenera kuyamba titalapa uku tikamakafika uku zimene tikufuna tipemphezi tikupempherera ena ndoti ifeyo mwinjiro yathu yasukidwa khalidwe lathu lafanana ndi yesu khristu ndiye yesu khristu mapemphero athu amawatenga nawo no mchipinda chopatulikitsitsa kumene kuli lamulo la yehova tamva zoti pemphero la munthu wochimwa limamunyansa mulungu pemphero la munthu wolungama lili monga fungo lonunkhira kumwamba ndi ama- umafika nalono cho- chofukizachi chimafika no ku mpando wa chisomo wa mulungu zinthu zonsetu zimene tili nazozi tinazilandira mwa chisomo sikuthekera kwathu sikulungama kwathu koma mulungu saona kulephera kwathu amaona chosowa chathu chifukwa chake amatipasa mapemphero athu tikafika ku mpando wa chisomowo mwa chisomo chake mulungu amaona kuti chinthu choyenera mwana wanga ndipatse kapena ayi ndiye timalandira zofu timalandira zosowekera zathuzo koma kuli zinthu zingaponso zikuluzikulu zimene zimene tifuna tikambirane mu likasa mukati umu tikupezamo malamulo khumi a mulungu amene tikuyenera kuti tiasunge ndiye pochoona kuti munthu wayenda kale konseku uku malamulo aja sakhalanso olemetsa kuwasungayi chifukwa amakhala ndi mbali imodzi ya khalidwe lako sungabe sungachite chigololo sungaswe sabata umalemekeza makolo susirira kanthu kena kalikonse kanzako sungatchule dzina la mulungu wako pachabe umakhalano wafika mu wafika malo amene ali opatulika oyera amene sungachitenso cha chibwana china chilichonse lamulo la yehova silolemetsa ngati uli ndi yesu mkati mwako mawu a mulungu ali kale mkati mwako amakuthandiza nakukumbutsa Davide anafika mwachitombolo ndabisa mawu anu mkati mwanga kuti ndisachimwire inu. Unadya mkate uja, woonekera uja, tsiku ndi tsiku, kupanga Bible study, podziwerengera mawu a Mulungu wekha ndi kukhulupirira mawuwo. Mawu a Mulungu sakhala olemetsa. Ndiye timapezako ndodo ya Aroni imene inaphuka. Ndodo imene ili is instruction. Imakwapula. Amene Mulungu amukonda amamudzudzula. Ndi chimodzimodzi mwana akakhala kuti walakwitsa sitiyenera kumana ntchali tiyenera kumana ntchito tikuyenera kumkwapula ndithu kuti aphunzire njira za yehova mawu a mulungu ukawerenga amakukwapula amakudzudzula amakuchenjeza tikuyenera kutenga chitsu- tikuyenera kumva chidzudzulo chifukwa amene amamva chidzudzulo ndiye amene ali odalayo Mbali inayi tikuonapo pali mkate, pali pali ka beseni kamene munali mkate mana ka golidi. Golidi akutanthauza kupatulikira Yehova tikamawerenga m'Baibulo. Ndiye pamene tikuona zinthu zimenezizi zimene zili zoyenera moyo mwathu. Mawu a Mulungu akuyenera kukhala mkati mwathu. Lamulo lilembedwe mkati mwathu, kobisika kwenikweniko. Ku chipinda chopatulikitsitsako kuti Mzimu Woyera akhale pakati pathu. Pa mpando wake wachisomopo, pamenepo pakhale maziko a- pa ma- maziko a chikhulupiriro chathu. Tikatero moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, udzakhala moyo okhutitsidwa chifukwa moyo anthu ife timafuna zambiri koma ukayenda naye yesu khristu mzimu woyera amakuthandiza kukutsimikizira kunena chimene ukufunachitu ah, sindikupatsa pano kwa iye amene wasankha kunena kuti afuna kubatizidwa ayende naye yesu khristu akuyenera kuyenda mu zoyikika zimenezi ndimafuna tingogawana ndi kukumbutsana ndithu za chihema chopatulika cha Yehova chimene tikuyenera kuphunziramo ndi kukhazikika mchikhulupiriro chathu. Mulungu akudalitseni, akulimbitseni. Ngati mungakhale funso lina lililonse kapena mwina pali chosowa chinanso chofunika kupembedzera tiyeni tipembedzane wina ndi mnzake koma tatiyeni tilowe mkachisimo chifukwa mmenemo pamene tapezamo njira ya chipulumutso chathu monga tinayambira vesi lija pa miyambo chapter 4 verse 18 yonena kuti koma mayendedwe a olungama akunga kuunika kwa mbandakucha kunkabe kuwala kufikira usana woti mbee motero ine ndikufunirani inu kuti moyo wanu wachikhristu unke ku kuwala pamene dziko lapansi muku- mukudzaza mdima wa nkhondo mdima wa njala matenda miliri yosiyanasiyana tisowekera chisomo chochokera kumwamba ndikunena kuti tiyende kuunika mu mphamvu ya yehova ndikuti chisomo chake chipitirize kutiyendetsa ife kufikira ta- kufikira tafana naye yesu khristu Ulendo wa Chikhristu ndi wa tsiku ndi tsiku. Muka- Mukagwetsedwa mphwayi, tabwereraninsoni kunjako mukalowe pakhomo pa Yesu Khristu. Mukagwa, dzukani. Mulungu akudalitseni. Masana ano, kufikiranso nthawi ina. Ameni.